Anois táim ag caint le Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam Éireann. Sorcha, go raibh maith a't. Sorcha, tá a lán coimhlintí nó géarchéimí ag tarlú i láthair na huaire. Labhair mé faoi seo cúpla mhí ó shin. An féidir leat just a rá dúinn, chun uasdátú ginearálta a thabhairt dúinn faoi Conas atá ag éirí libh i láthair na huaire Oxfam Éireann agus Oxfam Idirnáisiúnta ag obair in sna tíortha seo le Hone? Bhuel, le bliain anuas tá an-chuid rudaí tar éis tarlú ar an domhan, ó na Typhoon sna Filipíní bliain ó shin go dtí an bhliain seo nuair a thosaigh coimhlint i Súdáin Theas. Anois táimid ag obair ar ag cabhrú le daoine maidir le Ebola in iarthar na hAfraice. Chomh maith leis sin táimid ag obair i nGaza, san Iaráic agus chomh maith leis sin táimid ag tabhairt cúnaimh daonchabhair i tíortha ina bhfuil coimhlint ag tarlú ar feadh tamaill fada, siad sin Siria agus tíortha in aice le Siria, Jordan agus Lebanon, chomh maith leis an DRC. So, is dócha. Tá an-chuid dúshlán i gceist anseo dúinne mar gheall ar líon na gcásanna éigeandála atá ann ar fud an domhain agus cuireann sé sin an-chuid brú orainn mar eagraíocht ó thaobh bheith in ann déileáil leis na coimhlintí agus na cásanna seo agus bheith in ann an chabhair atá ag teastáil ag daoine a thabhairt dhóibh. Mar shampla, sa tSúdáin Theas, Thosaigh coimhlint ansin i mí na Nollag, beagnach bliain ó shin anois, agus táimid ag obair ann ó shin. Ach tá sé an-deacair an maoiniú a fháil atá ag teastáil. Rinneamid iarracht mhór aird a tharraingt ar an scéal in Éirinn. Thaistil mé féin ann le RTÉ i rith an tsamhraidh agus rinne muid iarracht an-chuid poiblíochta a fháil don drochscéal atá ag tarlú ansin agus tá thart ar breis is €100,000 bailithe againn anois in Éirinn agus is mór an cúnamh é sin mar tá sé go hidirnáisiúnta. Tá sé deacair ag eagraíochtaí ar nós Oxfam agus go deimhin na Náisiún Aontaithe teacht ar an maoiniú atá ag teastáil dos na cásanna seo go léir. Is é sin an fhadhb is mó nach bhfuil chun maoiniú a fháil, agh bhíos ag breathnú ar an s-s-s-s-s-s-s-Sahel agus an an maoiniú atá ag teastáil ansin, like tá er tá géarchéim ann eh ó ó thaobh bia i láthair na huaire eh agus tá r-r-roinnt tíortha eh s-s-s-s-san áireamh, ní amháin tír amháin ach tá Like mórghanntanas maoiniú ann. Sin an sin an rud a tharlaíonn timpeall na cruinne, nach bhfuil? Sin é, agus uaireanta cuireann daoine ceist cén fáth a mbíonn go bhfuil sé níos éasca airgead a bhailiú nuair atá tubaiste nádúrtha mar cosúil leis na Filipíní nó go deimhin an tsunami a tharla beagnach deich mbliain ó shin i mí na Nollag agus é sin a chuir i gcomparáid le áiteanna ina bhfuil coimhlint ar siúl agus is dócha is ceist deacair é sin le freagairt ach tá fhios againn go bhfuil nuair a tharlaíonn tubaistí nádúrtha bíonn an-chuid poiblíocht ann ag an am. Is dócha an tslí go gur gur rud tobann é agus rud nach bhfuil daoine ag súil leis go minic. em. cuireann sé daoine in Éirinn ag smaoineamh faoi conas mar mar a mbeadh siadsan sa chás sin agus feiceann muid go mbíonn em. go mbíonn an-chuid airgid á thabhairt ag daoine ar mhaithe le tubaistí nádúrtha ach nuair a tharlaíonn coimhlint tá sé. tá an scéal níos casta, sé deacair an scéal a mhíniú agus go minic freisin ní bhíonn em. aird na meán ar na scéalta sin. agus so sin ceann dos na fáthanna agus freisin uaireanta is bíonn éifeacht fadtéarmach ag na coimhlint sin b'fhéidir ní, ní, ní rud é a tharlaíonn i lá amháin nó in eachtra amháin ach go mbíonn eh, rudaí éagsúla ag teacht le chéile. Is scéal níos deacra é is dócha chun insint. Agus cé mhéid daoine a thugann Oxfam Éireann cuidiú leo gach bliain agus cé mhéid a thugann Oxfam Idirnáisiúnta go ginearálta, an féidir leat a rá, an fhios agat? Sin ceist ana mhaith. Is dócha tá ana chuid obair ar siúl ag Oxfam Éireann agus Oxfam go hidirnáisiúnta agus ó thaobh like oll-statistic amháin níl sé agam ach is féidir liom a rá maidir le cásanna áirithe cé mhéad cúnamh atá ar fáil. An bhfuileamar ag caint faoi na céadta mílte daoine atá Oxfam Éireann ag tabhairt cabhair dóibh gach bliain, nó milliún nó céadta míle? Is dócha na céadta míle ag Oxfam Éireann agus ó thaobh Oxfam le chéile, you know, na milliún, ach tá 17 Oxfam ann, so Oxfam Éireann, mar shampla, Oxfam Mheiriceá, Oxfam Astráil, agus táimid go léir ag obair le chéile. So nuair táimid ag obair, mar shampla, i gcás daonchabhair ar nós Gaza nó Sudan Theas, bíonn daoine ó Oxfams éagsúla ag obair i bhfoireann amháin, so tá sé deacair a rá gur. gurb é Oxfam Éireann nó Oxfam na Gearmáine, mar shampla, atá ag baint amach na staitisticí sin mar so táimid ag obair mar eagraíocht amháin. So, ó thaobh d'obair laethúil, is dócha go mbíonn tú i gcónaí, bhuel, go minic ag obair leis do chomhleacaithe timpeall Oxfam, idirnáisiúnta? Sin é, I mean bímid i dteangmháil go rialta le. comhleacaithe atá ag obair i tíortha éagsúla agus an rud suimiúil faoi Oxfam ná go bhfuil an-chuid des na daoine atá ag obair sna tíortha thar lear, is daoine áitiúla iad. Tá saghas polasaí is dócha atá ann ag Oxfam mar aithnímid gurb iad na daoine is fearr chun obair ar chlár daonchabhair nó ar chlár forbartha fadtéarmach ná daoine áitiúla a bhfuil an t-eolas, acu, an teanga agus an tuiscint acu ar céard tá ag tarlú. Ach cinnte, bíonn daoine ó tíortha eile, foireann idirnáisiúnta, ann freisin nuair nach bhfuil na scileanna sin ar fáil go háitiúil. Ach is dócha, sin rud amháin atá éagsúil faoi Oxfam, b'fhéidir, i gcomparáid le heagraíochtaí eile, nach mbíonn muid ag seoladh, eitleáin mhóra lán le daoine ón Eoraip thar lear, táimid ag iarraidh a bheith ag cruthú postanna agus mar sin de agus tabhairt deiseanna do dhaoine áitiúla teacht ar réiteach ar na fadhbanna atá sna háiteanna ina bhfuil siad ina gcónaí. Just mar cheist dheireanach, an féidir leat teachtaireacht a thabhairt dúinn i gcúpla nóiméad, cúpla abairtí b'fhéidir, Faoi na tíortha, na mórtíortha a bhfuil géarchéim i láthair na huaire agus atá sibh ag obair ins agus like just agus ag sibhse ag lorg maoiniú agus conas gur féidir linn cabhair a thabhairt daoibh ar dhul. Ok, so just déanfaidh mé cur síos gairid ar na tíortha is mó ina bhfuil cabhair daonchabhair de dhíth. An Súdáin Theas. Tá baol ann go mbeidh géarchéim bia ann i gceann cúpla mí. Mar gheall ar an troid, ní raibh feirmeoirí in ann rudaí a phlandáil, síolta a phlandáil, agus tá muid buartha go mbeidh ganntanas mór bia ann i gcúpla mí. Agus tá freisin, tá an-chuid daoine ina gcónaí i gcampaí nach, agus gan na seirbhísí ceart acu, gan uisce glan, sláintíocht, mar sin de. Agus tá Oxfam ansin ag cabhrú le daoine na seirbhísí sin a fháil. em, ach tá sé an-deacair mar gheall go bhfuil an choimhlint, em, fós ag dul ar aghaidh sa tír sin. Sa Siria, tá sé trí bliana anois ó thosaigh an choimhlint ansin. Tá an-chuid daoine tar éis, em, an tír a fhágáil agus ina gcónaí i gcampaí neamhfhoirmeálta agus foirmeálta i dtíortha ar nós Lebanon agus Jordan ach feiceann muid go bhfuil sé i bhfad níos deacra do dhaoine Siria a fhágáil mar tá tíortha atá gar do Siria, tá brú orthu ó thaobh níos mó daoine a ligint isteach. Táimid ag obair i Siria í féin, ag cur uisce glan ar fáil mar rinneadh an-chuid damáiste don infreastruchtúr uisce ansin le linn an chogaidh. So tá géarghá ansin agus is scéal é nach bhfuil sa nuacht mórán. I Gaza táimid ag. cur uisce glan ar fáil chomh maith, ag cabhrú le daoine agus le institiúidí ar nós ospidéil, leanacht ar aghaidh ag feidhmniú, cé go bhfuil sos cogaidh ann tá an-chuid fadhbanna fós ann agus an-ghá ag daoine ansin le cúnamh mar tá an-chuid infreastruchtúir agus foirgneamh is mar sin de bhí rinneadh an-chuid damáiste dóibh i rith an tsamhraidh. Maidir le Ebola, táimid ag obair i Sierra Leone agus i Liberia agus Guinea Bissau. Táimid ag cur eolas ar dhaoine conas iad féin a chosaint ón ghalar agus ag déanamh gníomhaíochtaí a bhaineann le uisce glan, sláintíocht, mar sin de. Agus freisin táimid ag obair i tíortha eile ar fud an domhain ach is dócha gurb iad sin ceann trí mórfhadhb atá ann sa domhan faoi láthair, má tá daoine ag iarraidh cabhrú le Oxfam, tá cúpla bealach gur féidir sin a dhéanamh. Tá sna siopaí atá againn, is féidir airgead tirim a thabhairt ar mhaithe le haon cheann de na cláir sin, is féidir leat rá cén tír ar mhaith leat go rachaidh an t-airgead sin, nó is féidir. rudaí a cheannach ar nós táirgí nua Nollag atá againn, tá Fair Trade, em, rudaí gach aon rud ós, ó cártaí na Nollag go dtí stocaí, brioscaí, em, eh, ornaments, rudaí mar sin ar díol i gach siopa, ag Oxfam, nó is féidir leat dul ar an suíomh idirlíne oxfamireland ponc org agus níos mó eolais a fháil ansin. Okay, sorry, go raibh maith agat. Fáilte romhat.